leis chun rialtas a chur le chéile. So, so cad é an scéal? An, an, an éireoidh leo? Tá sé thar a bheith casta, nach bhfuil? Tá sé thar a bheith casta. So, i ndáiríre, an rud a thosaigh é seo go léir ná go raibh olltoghcháin i mí Iúil Sea. agus ní bhfuair páirtí ar bith a dhóthain suíocháin chun rialtas a chur le chéile gan dul i gcomhrialtas. le páirtithe eile. eile, yeah. Theip ar an bpáirtí coimeádach, an Fine Gael, Partido Popular, Sea. rialtas a chur le chéile agus anois tá seans ag an bpáirtí sóisialach, el PSOE, an rud céanna a dhéanamh agus comhrialtas a chur le chéile. But caithfidh siad dul chun cainte leis na Catalans agus na Bascaigh agus na daoine eile. Beidh sé deacair teacht ar réiteach. Bhuel, is ait, agus, Sorry. agus mé ag smaoineamh ar an chomhrá seo, cén fáth, aon seans go ndéanfadh siad, bhuel, is ait an réiteach a rinneamar anseo in Éirinn, bhuel, is ait go, go mbeidh tusa i do Thaoiseach ar feadh bliain amháin agus and then an fear eile ina Thaoiseach don bhliain eile, an rud a Yeah. roinnt. Now, ní dóigh liom go dtarlóidh sé sa Spáinn, tá an deighilt rómhór idir eatarthu, nach bhfuil? Yeah, gan dabht. Now tá tacaíocht faighte ag an PSOE ó chúpla pháirtí, cúpla páirtí go dtí seo, so Sumar, sin páirtí eile de chuid na heite clé, agus Bildu, sin páirtí náisiúnach as Tír na mBascach, ach tá siad fós ag fanacht le tacaíocht ó pháirtithe eile i dTír na mBascach agus sa Chatalóin. So sin PNV, na Náisiúnaithe Bascacha. Sin é, sin é, yeah. So tá siad ag fanacht leis an bpáirtí sin agus ansin go háirithe Junts sa Chatalóin mar tá cúpla éileamh déanta ag Junts. Tá, agus ceann de, nach ceann de na héilimh ná go mbeidh amnistia nó go mbeidh cead ag na daoine atá ar imirce teacht abhaile. Sin é go díreach. Agus ní dóigh liom go mbeidh, yeah, ní dóigh liom go mbeidh gach éinne sásta leis sin ar chor ar bith, beidh sé. No, tá sé go mór i mbéal an phobail faoi láthair agus is ceist chonspóideach í i stát na Spáinne, yeah, so tá Junts ag iarraidh go dtabharfaí aitheantas do ghluaiseacht an neamhspleáchais agus go mbeadh meas ag an rialtas nua ar an ngluaiseacht. sin agus ansin, mar a deir tú, maithiúnas a thabhairt do cheannairí an reifrinn sé bliana ó shin. Tá fhios agam gur fuair siad cead a gcuid teangacha a úsáid sa pharlaimint, an Bhascais agus an Chatalóinis mar theanga, so sin kind of géilleadh, bhuel, saghas, bhuel, is that, rud a thabhairt dóibh chun iad a. ceansú nó iad a mheall, a mheall, isteach sa rialtas. mheall, yeah. Tá, mar tá ceist na dteangacha fite fuaite le ceist na Tá. polaitíochta sa Spáinn. Tá, tá. Is trua ar bhealach mar ní bheadh daoine, bhí mise ag caint agus mé sa Spáinn le daoine óga, bhuel, níos óige ná mise agus ní mó ná sásta a bheadh siad le toghchán nua. Dúirt siad, like, seo na torthaí, déan rialtas sibhse, is suas libhse é a Sin é. dhéanamh. But.

Níl in aon chor. Yeah, tá páirtí nua ar an bhfód a tháinig as Podemos i ndáiríre, sin Sumar, agus tá siadsan sásta dul i gcomhrialtas leis an bPSOE, so seans maith má éiríonn leo comhrialtas a chur le chéile, beidh Sumar ann chomh maith. Sea, so seans go mbeidh tusa ar ais sa Spáinn don don toghchán, an chéad toghchán eile, an mbeidh? Seans maith. Ní féidir liom vótáil ann ach bheadh sé spéisiúil an próiseas a fheiceáil ar dtús. Bheadh sé, yeah. Bhuel, but is féidir le na Spáinnigh uilig atá anseo in Éirinn vótáil, nach féidir? Ag an Ambasáid, caithfidh siad just dul. Yeah, yeah, sin é, yeah. Sin go maith, sin go han-mhaith. Is trua nach bhfuil na hÉireannaigh, atá scaipthe ar fud an domhain, an ceadúnas sin acu, nach ea? Now, bhí mé in ann vótáil sna sna toghcháin áitiúla Á, tuigim. i mí Yeah. Bealtaine Yeah. agus is dócha gur eascair an t-olltoghchán as na toghcháin réigiúnacha sin Tuigim, tuigim. toisc nach raibh torthaí maithe ag an eite chlé sna toghcháin Ní sin a raibh. bhí uirthi. Agus cúrsa, difear eile ná go gcaithfidh siad dul os comhair an Rí. chun na réiteach a bheith go hoifigiúil. Yeah, they are the re, yeah, a thugann deis dóibh rialtas a chruthú. Is, bhuel, táimidne, is Uachtarán na hÉireann a déanann an rud ceannann céanna anseo, I suppose, ar bhealach. Yeah, yeah. Yeah. But just tá sé, tá spéis agam, os rud é go bhfuil, go raibh mé sa Spáinn le déanaí agus bhí sé, mar a dúirt tú, i mbéal an phobail, bhí sé ar gach na meáin, na meáin chumarsáide nuair a, Is cuimhin liom do shiúl, was it Vox nó dream éigin, amach, nuair a thosaigh duine ag labhairt sa Chatalóinis, do shiúl siad amach ón Pharlaimint, agóid, cúpla, cúpla seachtain ó shin, yeah, bhí sé, yeah. tá sé suimiúil, níl sé leadránach ar aon bhealach, sin an rud. Níl sé leadránach in aon chor. Níl. So beidh tusa ar ais san athbhliain, go luath san athbhliain? Sin é go díreach é, yeah. Más féidir leat an drochaimsir anseo a sheasamh chomh fada leis sin. Tá sí uafásach. Bhí sé inniu, bhí sé uafásach. Bhuel, listen, go raibh míle maith agat, Alex, as an léargas sin ar chúrsaí polaitíochta. Mar a dúirt mé, is annamh a bhím ag caint faoi chúrsaí reatha nó cúrsaí polaitíochta, but tá suim agam sa Spáinn. agus an dtiocfaidh siad ar rialtas. Ok. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat féin. Go maith. Beidh mé ag caint leat. Slán anois. Slán anois. Slán. Slán tamall.